otu mgbe ọdụm bụ eze na-achị ụmụ anụmanụ a ma agụ dịka anụ maara ihe nke ukwuu ọ na-agara onwe ya ọ naghị achọ ọwe o nweghị efe ịpụta gị na ya na-akọ ọnụ maọbụ na-ama njakịrị o wee ruo otu ụbọchị nwa enwe si n'ime ọhịa mapụta bịarute n'ebe agụ ahụ na-ezuru onwe ya ike n'ukwu osisi ya bụ enwe akpọọ ya agụ ị makwa na ọ bụ taata ka m mara na ahịhịa n'ebe a na-acha anụnụ anụnụ agụ ewelite isi ele ahịhịa enwe na-akọ ọ bụrụ ahịhịa ahụ ọ makpuru n'elu ya agụ asị ya mbanụ ahịhịa n'ebe a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ya bụ enwe amalie sị na ọ bụ asị na agụ aga akọrọ ihe nyanwa ma ama na ọ bụ anụnụ ka ọ na-acha etu a ka isi agụgọ ha si wee malite ha abụọ esigide na agụgọ enwe asị na onye ga-ebi okpe a bụ ọdụm bụ eze ha enwe asị ka ha ga kọọrọ ọdụm ha je jụọ eze ha ha abụọ ewere gawa na nke ọdụm ka ha rutere n'ama igwe ya bụ enwe malite tiwe igwe igwe o tigide igwe banye n'obi eze ọ hụ ebe ọdụm dịlara n'oche eze ya enwe tiri igwe gawa ebe ahụ ọ gara ebe ahụ sị igwe ọ bụ eziokwu na ahịhịa dị n'ime ọhịa na-acha anụnụ anụnụ ọdụm ewere nwayọ wee were uche ya na-akọ wee mara ihe kpatara enwe ji ajụ ya bụ ajụjụ o wee zaa ya ee ahịhịa dị n'ime ọhịa na-acha anụnụ anụnụ ya bụ enwe malite ṅụrịwa maliwe elu na-asị na ọ bụ ihe a ka ya na-agwa agụ na ọ chọghị ige ntị na ọ na-esi agụgọ jiri enweghị isi na ọdụ na-akpasugharị ya nwa iwe ọ gwa ọdụm bụ eze ha ya taa ya ahụhụ ọdụm ewee kutuo wee lee ha abụọ anya wee kweta na ọ ga-ata ya bụ agụ ahụhụ na ahụhụ ọ ga-ata ya bụ na ọ gaghị ekwu okwu maọbụ tụta ire mere ebe ọbụla ha nwere ọgbakọ na ihe a ka ọ ga-emegide ruo afọ ise obi aṅụrị ewere na-akpa enwe ọṅụ a na-egbu ya ka mmanya o tiri ahịhịa na-acha anụnụ anụnụ ahịhịa na-acha anụnụ anụnụ makpuo isi n'ọhịa ka ha hụrụ na ọ banyere n'ime ọhịa agụ ewee welite isi ya wee jụọ ọdụm sị ya igwe mana akwụkwọ dịsị n'ọhịa na-achanụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọdụm ele ya anya kutuo wee sị ya eziokwu ahịhịa dị n'ime ọhịa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ihe a wee ju agụ anya ọ jụkwuo ya kedụkwanụ ka i si nye m ntaramahụhụ a ebe ị ma na ọ bụ eziokwu ka m na-ekwu ọdụm wee sị ya onye ma ihe na onye a na-akwanyere ugwu n'obodo dị ka gị ị kwesịghị ịpụta gị na enwe bụ ofeke a na-esi agụgọ na ụfọdụ ndị mmadụ achọghị ịma ihe bụ eziokwu kama na ihe ha chọrọ bụ ka ikpe laara ha n'agbanyeghị ihe ọ ga-ewe ha maọbụ ihe ọ ga-efu ha na ịbịa gị na ha nọrọ na-ama aka na-ama njakịrị na-esi agụgọ mgbe ahụ bụ onwe gị ka ị na-akparị maka na nnukwu mmanwụ nọkarịa n'ọgbọ ụmụaka aghaa ya aja agụ ewere kwe wee were eziokwu ahụ eze ha gwara ha wee na-arọziri onwe ya maka na ọ mara na ọkụkọ ọcha daa mmanụ mma ya arụọ gee m ntị ọ bụrụ na ị nọrọ na-aṅa ntị okwu niile ebe okwu si pụta ime ịga ọnụ unu ana-esi agụgọ mara na ọ bụ oge gị ka ị na-egbu maka na ụfọdụ ndị mmadụ achọghị eziokwu ha chọrọ ka ikpe laara ha ha achọghị ịma ka o si wee mee na ka ya bụ ihe dị o nweghị ụdị agụgọ gị na ha si nwere ka ha gbanwee ọnọdụ ha maka na ihe na-esi nkapị isi dị ya n'ime ahụ ofeke tie mkpu amaala ege ntị maka na ọ bụghị mmiri niile zoro ezo ka a na-eme nchekọ ntị adịkwa ya gazie
nwoke m ọ na-abakwa